Igbo bụ Igbo, anyị kenekwa unu ọzọ tata. Ndewo. Anyị ezugokwe ka aha eri udene, esi ka anyị tọtuo ngịga. Ee, na nke tata, anyị ga-etinye ọnụ n'ihe banyere ịgba bọị. Ya bụ ịgba bọị bụ ihe ndị Igbo na-emekwa ọ na-abakwanụ fa. Si n'ịgba bọị ahụ ka a na-enwe ihe uru dị iche iche. ebe nwata ebe eh, ọga ma nna nna mmadụ nna ukwu nwe ike ije n'obodo mba na ọ marọdị mmadụ a kpọtara ya mmadụ a kpaa nkata ọ daba na na ya na onye afụ ya-ebi o bịa aka n'akwụkwọ o duru onye afụ ya na-ebiri ọ kụzichere ya ntụ na aghọ dị n'afịa o mechie o duo ya ka e si akpọnụ ya settlement ya ha ebidozie nke ya wee bụrụ ọgakwa ọ chọtakwa onye ọzọ mekwaa onye nke ahụ o tozukwe n'ihe e ji nwoke eme nya bụ okwu ka anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị nke tata maazị bụkene m tụnyekene ụtụ uche nke gị ya bụ ife igbo na-eme ọkwa ya ọ na-enyere anyị aka ka ọ na-akpọchi anyị azụ
ndewo nwanne m nwoke ihe banyere ịgba bọyị na ala igbo mma sikene gị na ọ ihe a bụ isi mkpuchi ntị agamnihu ndị igbo na-enwe tata hmm. maka na ndị igbo si na a da-arapụ isi aka agba ụrịọ ee ịgba bọyị bụ Oge mmadụ si n'aka ndị mụrụ ya wee pụọ wee baa n'aka onye ọzọ, soro onye ahụ wee rụba ihe ahụ ọ na-arụ n'ụdị ịtụkwasị obi na olileanya ya bụ na mgbe ya na onye ahụ anọchaghakwa na onye ahụ ga-asị ngwa were nke a jee bido nke gị nwa ọ ihe ahụ bụ ịgba bọyị na nchịkọta ọ bụ na anyị nebe anya nke ọma Ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme ka mmadụ ji agba bọị n'ala Igbo. Ihe isi ike karịrị n'ebe niile. Mana o nwekwe ndị bu nwanne ha ụzọ wee teta ụra. Mm-hmm. Ya bụ na o nwe ndị bugo ụzọ were kpata ya bụ ego. Mm. Ndị ahụ ka ọ na-abụ ka m were ihe dị ka ebe a na-azụ ahịa wee bịa maa atụ. Ọ bụ na ị bịa n'ebe a na-azụ ahịa, ị ga-ahụ na ebe a na-azụ ahịa na-ebu ibu. Ọtụtụ ndị na-egokwezi ngwa ahịa karị. ụfọdụ asị okay ka ha jee chọọ onye ga na-abịa enyere ha aka wee na-erere ha ngwa afịa ha ụfọdụ aba n'ọtụtụ obodo dị iche iche chọba onye ha ga-akpọrọ ha zụọ onye ahụ na ya bụ afịa mgbe ha na onye ahụ na ya bụ afịa ahụ a na-ekụziri onye ahụ nee ka e si eme nka nee ka e si eme nka ya bụ ntụ na awọ dị n'ime ahịa ọ bụ na onye dị otu ahụ nọcha anya ee o sitere ogugo nkata ha kpara ụfọdụ na-anọrụkwe na ihe dị ka aha iri ma ọ bụkwa na aha asatọ o sitere nkata a kpa hmm? ọ bụ na onye dị otu ahụ mee gịnị ọ bụ na ya na onye ahụ nọsịa mụsịa ya bụ ahịa nyere onye ahụ aka ya mee ihe n'otu ị tụwara anya na onye a ga-esi wee mee ya onye nwa ga-eme mgbe onye ahụ chọziri ịnọziri nke onwe ya ọ ga-eweta ego gbara ọkpụrụkpụ gbara ọkpụrụkpụ wee mee gịnị wee sị ya okay were nke nwa mee gịnị bidozie nke gị nwa onye ahụ mgbe ahụ a sịrị bidozie nke gị nwa ọ marụgo ihe ọ pụtara na ya na gị anọghịkwazi ọ gbawazi mbọ isi onwe ya mgbe ahụ o bido gazi were ojekwujetụta onye ọzọ onye ọzọ ahụ anọkwara ya n'aka wee mee gịnị were gbakwanụrụ ya odibo

Ụfọdụ achọkwana onye ahụ ụnọ ebe onye ahụ ga-ebi wee na-azụ ya bụ ahịa. Mana o site otu ya bụ nwatakịrị si wee gbara nna ya ukwu ezi odibo. Ndewo. Mm, e, i kwuru nnọọ ihe ewu na-ata i gbu nnọọ ihe ewu na-ata ee biko kee ọnọdụ ga-abụ ọ bụ na ọ dị nwatakịrị nwatakịrị ewee jebe ịgba bọyị ka ọnọdụ nwatakịrị nwere ike ịfụ onwe ya na ya ewee bụ na ezigbo alụlụ bụ na ọ ya-eje gbaa bọyị
ee ndị Igbo si na ejirọkwa anya ọma eje ụka akụrụ m aka ee o nwere ezinụlọ ụfọdụ ọ ga-abịa n'anya na n'Igbo efu na ụbịam na-ekwefe ọnụ hmm. ọkwa na ụzọ dị otu a a sị na ngwa ebe ọ bụ na ị fụrụ ka ihe si wee dị Papa gị ejirọ ego, mama gị ejirọ ego. O nwekwenụ nke ọ bụ na ha nwe, nye wee nke ha na-ekobe ekobe. Ee, bịa kene ka i soro nwa onye dị otu nwa wee bịa gaba. Ka i nyere ya aka. Ha na-atụ anya na mgbe ọ ga-enyechezi aka ahụ, na ọ ga-ewebatara ha otuto na mbunye elu maka na a ga-eji ihe gbara ọkpụrụkpụ wee duo ya bụ nwatakịrị ụnọ. Ọkwa ya bụ na obodo na-adị mma, ezinụlọ na-achake. ihe ndị ahụ na-eme ma ọ bụ na ọnọdụ jọba njọ n'ezinụlọ na ihe adịrọ oge a ka mmadụ ji akwa eje achọ akara aka ya hmm. na ụdị ịgba bọyị ndewo
daalụ maazị iji wee gbakwunyekwu n'ife i kwu ọnọdụ ọzọ nwekwa ike idubanyekwe mmadụ na ije gbaa nya bụ bọyị gụnyekwe ọ wụ na ị ma na onye ọbụla pụtara ụwa ma ebe ọ ya adịnata mma ọ bụ na abịa n'anya nwatakịrị ụbụrụ ya anaghị aghọcha nkọ n'ịgụ akwụkwọ maka ihe mebiri obodo anyị taata ọ dịrọkwa n'otu ahụ n'obodo ndị ọcha ndị ọcha nwe ebe a na-akụzi maka ịkwa nka nka na ụzụ ọ bụrọ mmadụ ncha ya-eje marahadum mana ọ dọrọ ebe anyị abụzi na ọ dị nnọọ ka ihe echichi Title, Onye ọbụla chọrọ ịza na ya jere marahadum mana ndị nke jere je eh, ha gụtakwara ọnụ fa masịrọ mana ụbịam na-ekwekwefe ọnụ ka John gachara army kedu ebe boot ya dị ya bụ na ọ bụrụ na ọnọdụ ga-eme ka nw- nw- eh, ka a sị nwata nwoke ya jee gbaa bọyị gụnyere na ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ ọ bụ na ụbụrụ ya anakwa anụcha nkọ N'ebe ọ gbasatara ịgụ agụ maọbụ ide ide ede, e nwee ike e nee anya sị onye dị otu a na ọ na ya jee gbakene bọị, ya jee nọnyere mmadụ n'afịa mụọ nke bụ afịa ka a mara ma nke afịa ya-ekwe. Mm, e we- ọ bụrụkwa na ị ma na mgbe gboo na a na-akọkwanụ ugbo ee, were ugbo a- were ugbo na ụdị anyị si akọ wee na-achọta ihe afọ na-eri Ee, mana e- a- ihe agbanwego ya agbanwego ọ bụrọ sọsọ ugbozi ka a na-akọzi kịta na ụdị anyị si akọ ya eh, maka na eh, ọ bụ na enwekwa ugbo nke a na-akọ n'ogogo nke dịkwa ka ịzụkwa afịa enwere nke a na-akpọ eh, commercial farming ụdị ndị Hausa na-emenụ mana echerọ m na ndị be anyị na-eme ya ọfụma nya bụ na ọnọdụ ahụ ka mmadụ nwere ike ịfụta onwe ya asị ya ngwa na ọ ga-akakwa mma na i jee gbaa bọị makwanụ jee mụọ aka ọlụ ehe nke a na-ewetakwa e, e, ajụjụ ọzọ m chọkwara ịjụ ịgba bọị na ịmụ aka ọlụ ha na-abụ ofu ịgba bọị na ịmụ aka ọlụ abụchaghị ofu hmm. ọ bụ na abịa na ịgba bọị ịgba bọị na-agakewe n'aka ndị na-azụ ahịa mm. maka na nwatakịrị ọbụla gara ịgba bọị a na-ejikebe ego edu nwa ahụ ụlọ mm, mana ọ bụ na ị bịa na nke ịmụ aka ọrụ ee ihe ọ pụta bụ echeghị m o nwe i nwere ike ịmụ aka ọrụ mụọ ihe dịka ihe dịka afọ ise ọ bụgodu na ụbụrụ nwa a kpọchiri akpọchi mm-hmm. ya mere m ji sị na ya na ya bụkwa ofu mm. ihe dị iche bụ na mmadụ nwere ike ịsị okay ee eh, n'ebe ọ bụ na onye gara mụọ aka ọrụ nna ya ukwu asị ka e goro ya ngwa ọrụ ọ ga-eji wee rụba nke ya mana ịgba bọyị ịgba bọyị mgbe ụfọdụ a na-amụkwa afịa ahụ ọ mụcha afịa a da enye ya ego onye ahụ ga-eji aka ya jee chọọ ego o ji wee zụọ ya bụ afịa afịa ka ọ bịara bịa mụọ hmm. mana nke ịgba bọyị bụ nna ya ukwu bụ ya ga-edu nwa ahụ nke ịmụzi aka ọrụ bụzi onye ahụ ga-ejikwa aka ya chọrọ onwe ya ihe ọ ga-eji were rụba ọrụ ya hmm. ọ bụrụ na obi dị nna ya ukwu mma o goro ya ngwa ọrụ mana nke a abụrọ iwu iwu ejirọ ya hmm.
daalụ maazị ya bụ na onye na-eje ịmụ aka ọrụ ọ dị nke a na-akwụba ụgwọ tupu e bido mụwa nya bụ aka ọrụ ee a na-akwụkwa ụgwọ ma ọ bụ na ọga chọọ ka a kwụọ hmm. maka ọtụtụ oge ụfọdụ ga-asị ee na ebe ọ bụ na ya na-arụ ọrụ ụdị otu a nwanne ya nwoke kama ọ ga-anọ na-agagharị bịa ka i soro m nọrọ na
Hmm. ya bụ na ọ bụrọ iwu bụ na a ya-akwụnata ụgwọ
mana onye nke gba bọyị iwu neta bụ na a ya-edu ya mana ụka ọ dị na mmadụ gbachara bọọlụ ọ rachaghị oroma ya bụ ife jọọ njọ eh, igbo bụ igbo eh, ụnụ afụgonu ka anyị si wee tinye ọnụ n'okwu nke n'ụbọchị nke taa anyị na-ekenekwu unu na iwepụta oge unu wee nọnyere anyị daalụnụ lie nne biko na-abịanyekwara anyị aka n'ebe a na eh, eh, ebe a na-alaiki ya sọskraịbụ kwanụ ka anyị wee na-eto wee na-ewetakwara unu dịka ihe ejije anụ ka emesịa ndewo tupu anyị apụọ biko ma ọ bụ na ị bịa n'ebe a na-atụ ụtụ uche Ị makwara ihe ndị ọzọ nwere ike ibutere mmadụ ịga ịgba bọyị, biko bịa ebe a mgbe a tinyere anyị n'ụtụ uche gị mana mekwezie ka ụtụ uche gị ka ọ dị nkenke hmm? Hmm. ndewonu ihe dị ka unu akọkwana anyị Igbo bụ Igbo ka emesịa